20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa kwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi kwezy basi chifukwa kwezy ndiye basiyo

aa kalatatu inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene ndakondwatu kuti lero ndapezanso danga lokulemberani kalata ineyo achimwene anga okondeka komatu mudziyamika achimwene kuti muli ndi achimwene amene samatopa kaya kubwere mvula kaya kubwere namondwe amakhabe cholembera chili m'manja kulingalira kuti kodi achimwene anga aja ndiwalembera chiyani munthu une mwa nthawi zonse ndimathokoza achimwene makosana a kwezy buses kamba kotigwira dzanja akhala ali nafe kwa zilumika zochuluka kwambiri zisanu ndi ziwiri 7 komanso kunena muona mtima panopa basi za kwezy basi zili mmutu mwa wina aliyense kwathu kuno tikamakamba za basi ndiye kuti timakhala tokamba za kwezy buses basi yodalirika yosunga nthawi imayenda bwino kwambiri ukakwera mu basi ya kwezy umadziwiratu kuti ulendo ukuyendawu basi ndikafika mu nthawi yabwinobwino munthu une zochitikatu zikuchitika nkhani zakuno sezimatha amwene imati kuchoka iyi kenaka kubweranso iyo nkhani zokhudza maphasipoti ziphaso za paulendo sindifuna kukambapo achimwene pena pake zomadzandibalalitsa kuti kodi mwati zinthu zakezi mukuziyendetsa bwanji kwenikweni zomadzandionekera mwa mafilimu filimu choncho pena kukumakambidwa izi kenakanso kumva zasintha ayi komatu kuchitika izi ndiye aa kaya amwene mpaka pano anthu amene amayenera kupangitsa ziphaso zoyendera pa ulendo kuthandizidwa kwake sikukuoneka achimwene zomadzaoneka kuti zomwe zija tidakambapo ulendo wina wake zija ndi zomwe zikuchitika Ziphaso zoyendera paulendo zasandukano pangolini, zikumadzaoneka kuti ochatsika atadula mgwazo kuti ndikufuna mu sabata zitatu izi zikhale zitayamba kuchitika, Kanda Bongo Man ndi nzake Namalamba Nganga Bulawayo anadzambatuka kutulo tofa nato ndikuyamba kuthamanga. Koma mukuona kwathu achimwene, timadzaona kuti kanda bongomani ndi namalamba wathu ng'anga bulawayo ku nthambi anadziwa ndithu pansi pa mtima kuti ee mgwazo umene munthu wamkulu wadula sukhala mgwazo wamasewerayi izi zimene akufunazi zikhoza kutheka ndithu koma osati panoyi ndiye pongofuna kuthetsa nkhani nanga samati kukana nsalu ya akulu nkuviyika basi kunali kupanga kena kake kansangansanga nkumaonetsa kuti zatheka zatheka zikuchitika basi koma kunena moona mtima nkhani yokhudza kusindikizidwa kwa ziphaso zoyendera pa ulendo yakhala ikuyenda m'mabodza kwambiri kufikira pano chenicheni chimene chidachitika kumeneko sichinakambidweyi mauthenga amene akhala akutuluka ku nthambi ndi abodza nde kuipa kwa bodza umayenera kukhala katakwe kuti ukaliyamba bodzalo nde udzilipitirizabe kenaka kuponyanso lina bodza kuti ligwirizane ndi bodza loyamba lija zotsatira zaketu basi amakhala mabodza mabodza mabodza okhaokha ochatsika ali ndi anyamata ogwira ntchito koma abodza osati sewero bwana a Tasiya kusindikiza ziphasozi chifukwa anthu ena ake akufuna kutichita chipongwe. Munthu wamkulu ndi kukaimadi pagulu kulankhula zimenezo. Ayi ndithu ena ake atilowerera ku nkhani zosindikiza ziphasozi ndipo akufuna ndalama za nkhaninkhani. Ndiye ife sitikulola ayi. Ndiponso anthu amenewa tithana nawo. Tiwagwira basi. Akhaula! Mpakana pano mukandifunsa ndani adagwidwa, ndidzingoseka. Zikanakhala zoona achimwene kuti sisitimu yosindikiza ziphaso kuno inalandidwadi ndi akapirikoni bwezi pano titamva ndithu kuti ii am'mangatu wina wake cheli phweremu wakumangunda uku amachita chibwana kumasokoneza ntchito yosindikiza ziphaso koma mabwanawa akudziwa bwino lomwe kuti palibepo kapirikoni wina aliyense amene adasokoneza ntchito yosindikiza ziphaso anasokoneza okha ndipo ngati kuli kumangana ndiye kuti akuyenera kumangana okhaokha ndiye pano kukumatulukanso bodza lina ayi a ntchitoyi tsopano yayamba ziphaso mpwechepweche anthu fedi ndikukhulupirira kuti ntchito yayamba akunama amwene chiphimba m'maso chabe eh big paja adati asathe masabata atatu atichotsatu ntchito tangotulutsani china chake zingodziwika kuti zatheka basi koma pansi pa mtima akudziwa bwino lomwe kuti eh sizinatheke Komabe anthu tiwauza nkhani zina zabwino akhala kumaganizira zinazo zabwinozo ifeyo tikukonzabe pena pake basi kuiwerenga pa tauni. Kumachenjera basi. Ena ake asamachuluke nzeru. Kanda bongo man ndi anyamata ake amayenera koma kuti azitolere. Phuma pena pake silabwino. Limaononga zinthu kwambiri. Phuma lomwe lidachitika pofuna kudya gudu kwa gudu ku nkhani zosindikiza ziphaso ndi phuma limene lidachitikanso nthawi ijayi kunali ntchito yosamutsa anthu onse obwera kukaunjika kumalo kumodzi mwankhanza komanso mosamva za munthu. Mukandifunsa kuti zimene zija kodi zinatha bwanji, nkhani zake ndi zomwezomwezo. Palibepo chilichonse chimene ndingalankhule chimene sizikudziwikanso kuti kodi zimene zija ndiye zinatha bwanji. Tinangoononga nazo ndalama, kumalimbikira mtunda wopanda madzi. Zimenezi ndi zimene zikumatipsetsa mtima chimwene. Anthufe tikumazunzika kuti ndalama zipezeke, misonkho kudulidwa paliponse, kufinyidwafinyidwa paliponse kuti ndalama zipezeke ndithu mwinamwake tipite chitsogolo. Koma tsoka ndi ilo, ndalamazo zikapezeka amwene Zimene timapanga nazo simungakhulupirire. Kuli kachisimo kumalankhula zina kenakanso nkumapanga zosemphana amwene. Timanena nthawi ina yake ngati wamisala kuti ndalama zimene zimapezeka kwathu kuno zikhoza kutheka kumachita zina zake ndi ndalama zathu zomwezo, anthu ena ake ndikumaloza ndithu. Koma vuto lake, ndalama zathu zimene timapanga kwathu kuno. zimathera kulemeretsa anthu ena ake ochepa chabe gulu likulira chimwene kumaletsa anthu ogwira ntchito mboma ovutika kale kuti hey, eh, palibenso kuyendayenda yayi tikufuna tisamale ndalama zathu tipangire zina zake za phindu anthu ndikumafinyika ndithu kuti i nanga tipanga bwanji akuti kulibe ndalama afuna agulire mankhwala mzipatala Mankhwalawo osagulidwanso ndi kugulidwa komwe, maenje mkatikatimo, akuchuluka kwabasi. Ndinakamba kale kuti nthawi zambiri tikumalimbana ndi kupita kumsuma kukafunafuna thandizo kumeneko, ndiye tikasumasuma tikumabwera kudzaponya tasumazo m'thumba lobowoka. Sizikuyenda amwene. Maulendo ena ake omayenda ngati mwina mwake zisankho zikuchitika miyezi itatu ikubwerayi ndi maulendo amene atikanikitsa kuchita zitukuko kwathu kuno kwa kanthawi ndithu. Mmene takhala tikuchitira zinthu zathu amwene, zakhala zikumapangitsa kuti tisatukuke, tizichitabe zomwezomwezo kwa nthawi ndithu opanda kupindula. Kwathu kuno zisankho zimati zikatha, tikaponya mavoti, anthu akasankhidwa pa maudindo, m'malo moika mutu pa njanji kuti apa tipangeno zinthu, zitukuko zooneka, ndiye timayambanso ndale zokonzekera masankho ena amene akubwerawo, kuthamangathamanga kuti kodi ndiye tidzapanga bwanji? tidzathamanga bwanji? Basitu, no chitukuko amwene. Kumatigwiritsa ntchito, kutilanda ndalama m'dzina la misonkho, koma chopanga nazo ndalamazo osaoneka amwene kuti apanga nazo chiyani? Lero lino zitukuko zikamaima kamba kosowa ndalama zimakhala zinthu zotikhudza kwambiri. Ife kumudzi kuno tikumafunsa mafunso kuti kodi akuluakulu ndiye kuti basi zinthuzi sitimakhala pansi bwinobwino kuona kuti Tikachiyamba chinthuchi apa chikatherapo! Panopa talowa m'chaka chachinayi amwene, koma kukhala phee n'kumadzifunsa kuti kodi ndiye tingaloze chitino chimene chidayambika ndipo chatha bwinobwino osamaoneka amwene. Makosana a Manyuwa United alaulakotu ee! Ayi zili bwino mwamva inu? Munafa kwambiri. Zinayamba nawo kumachititsa manyazi kuti kodi minyama imeneyi bwanji? Aluza pulo, aphokoso, amatama, aphofomoka ngati nyerere yogwera m'kapu ya tiyi imene adaiona a Tafale. Ndati ndikukumbutse nyerere yokonda shuga kuyamba kuzungulira pamulomo wa kapu kenaka kudzagwera mommo. Tcherese ya ubwande ndiye ukudziwanso. ndi zabwino basi, no phokoso, no mavuvu, no mbendera petupetu, no makanja, chikoka basi. Ujeni, za msewu wa ku Machinjiri zija zayambika bwino inde, koma zigambazi tingochotseratu bwanji? Ndi kuwutoleranso wonse! kumanja ish ayi sizili bwino kodi kusembuleko mwangoti zii bwanji mukufuna anthu adzatani kuchileka nsewu timaudutsa tsiku ndi tsiku kupita kukapanga zamagetsi ku Nkula koma zoona osawaponyerako kathala zoona monse munayambira muja